ndị be anyị ekenekwa m unu ihe m chọrọ ịkọwa taata bụ maka ọrịa acha ere otu anyị ga-esi wee were ihe si na ahụ pọpọ a na ihe ndị ọzọ na akụrụngwa ndị ọzọ wee mee ezigbote ọgwụ eji agwọla acha ere acha ere bụ ọrịa nke ọtụtụ mmadụ na-aya mana ihe mere m ji sị ka m mee ihe onyonyo a bụ na o nwere ofu nwanne anyị nwaanyị bụkwa onye na-esonye ada nsụka famili na-akọwara m na nya bụ acha ere na-enye ya ezigbo nsogbu ma ebe ọ nọ abụrọdị ebe a ga-eweganwuru ya ọgwụ na ọ nọ ebe dị anya m wee sị ka m mee ihe onyonyo anụnwa wee nyere ya aka wee sikwa otu aka ahụ wee nyekwara ụmụnne anyị ndị ọzọ bụkwa ndị na-arịa nya bụ acha ere ka m wekwere wee nyere ọtụtụ ụmụnne anyị aka ọgwụ a m chọrọ ime kịta anụnwa m chọrọ igosi unu kọwara unu ka e ga-esi eme ya ihe ọbụla bụ acha ere ma ọ bụ na ị zọtara ọgwụ azọta na o nwere ka o si eme gị n'ụkwụ ịkọ ọ na-akọ gị ọkọ ị kọọ ya ọkọ o bido zaba i mere m ihe a were ya sobie ị ga-ahụ na ọ ga-adị gị mma ihe anyị ga-eji wee mee ma nke a ga na-eji asapụ ya asapụ ma nke a ga na-ete ya ete ga-abụ ụzọ ihe isii mana aga m eme ya na nkeji na nkeji ebe ọ ga-ekwe wee doo unu anya nke agba nke mbụ a anyị ga-eme bụ ụzọ ihe ịtọ ka ị ga-eji wee mee ya ị ga-ewetara m agadi isi awọ agadi isi awọ ahịhịa a na-akpọ agadi isi awọ nekwe ya n'ime ihu ihe onyonyo m i wetakwara m ncha be anyị ncha igbo ya bụ ncha ojii ọ bụ na i weta ncha ojii ahụ ihe ọzọ ị ga-emere m bụ arụ pọpọ a ị na-ahụ lekwa ka m si na-akawa ya ị ga-ewetara m ya bụ ee eh agadi isi awọ ahịhịa agadi isi awọ ahụ ọ bụrụ na ị kaa pọpọ a mma maọbụ mvọ aka gị o ihe ọbụla i ji wee kaa ya ọ ga na-apụta mmiri otu a i were agadi isi awọ ahụ wee na-ehichara ya ị ga-ewere agadi isi awọ ahụ wee kachaa ya hichawa mmiri ahụ niile mmiri ahụ dịcha ya na arụ na-agbapụta mmiri ọcha anụnwa na-agbapụta ị ga-ewere agadi isi awọ ahụ wee na-ehichara ya bụ mmiri ị ga-eme ya o i mechaa pọpọ nke izizi metakwa pọpọ nke ịbụọ ka o nwee ike ka ọ gbagota ọ bụrụ na ị mechara m ya otu ahụ ee na ihe ọzọ ị ga-emezikwa bụ na ị ga-achịkọrọ i were agadi isi awọ ahụ tinye ya n'odo wee sụba ya ị ga-asụ ya nke ọma sụrichaa ya o dee ede ọfụma mana mgbe ị na-asụ ya ị sụgide ya o sụchaa ya o dee i weteziere m ncha ncha ojii ahụ m kọwara unu bụ ncha be anyị i were ncha ojii ahụ wee tinye n'ime ya wee sụkọta ha niile ị sụkọta ha niile mee ya ka ọ bụrụ na ọ kwọriri nke ọma ihe ọzọ ị ga-emekwara m bụ n'ụtụtụ mgbe ọbụla ị ma na ị nwere ka acha ere ahụ si wee na-enye gị nsogbu ya bụ e, e, ure ọkpa o nwekwa ndị na-akpọ ya ure ọkpa i were ya kuru mmiri were ncha ahụ ị sụkọtara ya na agadi isi awọ na ihe a si na ahụ pọpọ a i were ya wee sabara m ya bụ ụkwụ gị ahụ were ya saa ụkwụ gị ahụ mana ka i si asa ya bụ ị ga na-esi n'ebe elu ikpere ma ọ n'elu ụkwụ gị na-asada ya asada asagotekwana enu ị na-awụsị ya mmiri ị na-echi ya ihe ahụ i jiri agadi isi awọ na ahụ mmiri pọpọ anụnwa wee rụọ i were ya na-asa ya ị ga na-asatu ya asatu n'ala ọ bụrụ na ị sagide ya sagide ya sachaa ya saa ya n'ụtụtụ then oge abalịkwa ị saa ya ọ bụrụ na ị sachaa ya na ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ na aga m akọwakwarụ na agba nke abụọ bụ ihe ị ga-ete ya ete ụzọ̀ ihe atọkwa kà ànyị gà-èji wèe meekwa ǹkè ahụ̀ ị gà-ète yȧ m̀gbe ọbụlà ị sàchàrà ụkwụ gị ahụ̀ ụzọ̀ ihe atọ ahụ̀ bụ ǹke mbụ bụ̀ mmanụ aṅụ nya bụ̇ honey ezigbo mmanụ aṅụ original na-abụrọ ndị àwàràwa yȧ ǹke àbụọ ị gà-ewètakwara m bụ nshi egbè nshi egbè a na-akpọ ya gunpowder nshi egbe nke ọzọkwa ị ga-ewetara m bụ cinnamon powder ọ bụrụ na ị wetara m cinnamon powder ahụ i were cinnamon powder ahụ tinyere ya bụ nshi egbe kwọrie ya ọfụma ọfụma ka ha niile nwee ike dị mụrị mụrị ọ bụrụ na ị kwọrichaa ya ọ dị powdered form i were ya wụnyere m n'ime mmanụ aṅụ ahụ kwọrikọta ya na ya nke ọma

ma biko nyekwanụ m aka ma tụsara m nkụzi anyị anụnwa nke ọma ọ bụrụgodi na ị nweghị nsogbu ọbụla bụ ihe gbasara acha ere biko tụsaa ya maka na ama m na o nwere onye a ga-eji ya wee nyere aka ọ bụkwanụ na taa bụkwa izizi ị ka na-esonye ada nsukka culture tv maọbụ na ị na-esonyebu ada nsukka culture tv mana ị ka tinyebere anyị aka na akara nsonye ya bụ na follow button Biko ka i tinyekwara anyị aka na akara nsonye. N'ụbọchị ọbụla ka anyị tinyekwara ihe onyonyo gbasara arụ ike nke ga-abara gị uru ka ị nwee ike na-enweta ya. Ọ bụkwanụ na o nwere ọrịa nke na-enye gị nsogbu nke ị chọrọ ka anyị nyere gị aka, ị kpọtụrụ anyị na akara ekwentị ka anyị tinye n'ihu ihe onyonyo anyị. Ọ bụrụ na ị na-enwe infection staphylococcus E. coli n'ụdị ọbụla, ụdị infection ọbụla, untreated infection nke tagoro nchara n'ime arụ gị, ọ bụrụ na ị bịa anyị ga-enye gị ezigbo ọgwụ ga-eme ka ya bụ infection si gị n'arụ wee pụọ maka na infection bụ obere nsị na-emebi ike infection nwere ike ime nwaanyị ọ gaghị adị ime o nwere ike ime nwaanyị nsọ ya akpọchie ma ọ bụ mee ya ọ baa na hormonal imbalance ma ọkwa na ọ bụrụ nwoke ọ ga-emenwu nwoke mmiri okiri ya agakwa arụ ọrụ ma ọ bụ mee odogwu ya odogwu ya agakwa ewelite isi ọ na-enye ezigbo nsogbu n'arụ mana ọ bụrụ na ị bịa anyị ga-enye gị ezigbo ọgwụ a ga-eji wee pịachaa gị wee kpochapụ ahụ gị ahụ ga-adịkwara gị ọkwa na ị na-eme nsogbu hepatitis b hepatitis c n'ụdị ọbụla ị bịakwa anyị ga-enyekwa gị ezigbote ọgwụ nke ga-arụ gị ezi ọrụ n'ahụ ma ọ na ị na-enwe ulcer ma ọ na ị na-enwe malaria mgbe niile malaria a na-ana agbacha ọgwụ ọ gaa izu ụka ọ nachite ọ bụrụ na ị bịakwute anyị anyị nwere ezigbo ọgwụ nke anyị ga-enye gị ekelekwa m ụnụ ka emesịanụ